in different communities ndị nne ndị nna ndị na-etonite etonite ndị obere ụmụaka onye nwe anyị nọnyere unu ife anyị ga-akpa obere okwu Chukwu anyị ọ ma-eto ogologo rinne anyị ga-asụkwanye ya n'Igbo maka akwụkwọ na-aka na gịnị na ọkụ agwọli ya ọtụtụ ndị n'ime anyị bụ ndị Igbo o nwere ofu mmadụ ma ịbụọ ma ịtọ ma ịnọ ma iri na-ada anụsị Igbo ọfụma mana mmụọ nsọ ga na-agwa fa ife anyị na-ekwu oh yes ebe sisi eri anyị na-ekwusi ọ dabata na o nwere ka e si tinye nwa obere ingili igbo ka mmụọ nsọ wee na-arụzi ọrụ ya ka o wee na-abaminye ọfụma e mekwaa nke afụ ife anyị ga-ekwu maka ya bụ ife m kpọrọ bonding with our Lord Jesus Christ. and reflecting the divine iwere onwe anyị nye Dinwenụ Jesu Kristi onye bụ ụkọchukwu kasị elu onye anyị na-ekele oke bụ ụkọchukwu nke ya onye chiri ndị apọstụl ya ụkọchukwu wee nye fa ikike ka fa chibe ndị ọzọ onye Chineke nna si n'aka ya wee na-ebuli mmadụ nkịtị ka fa bụrụ keta oke na ndụ Jesu wee lụrụzi ọlụ Jesu wee na-aga wee rue n'isi njedebe nke ụwa ya bụ bonding with our Lord Jesus Christ and reflecting the life of the divine reflecting the divine life ọ nya bụ nchịkọta ife fada bụ ife ụkọchukwu Jesu Kristi bụ ya bụ onye ị ga-afụ n'ụzọ ị ma na ọ bụrọzi mmadụ nkịtị na o nwere ife dị iche na ndụ ya o kwuo okwu o mee omume nzọụkwụ ya niile ga na-elotali ebu m na-echekwa na ọ mụ na mmadụ nọ na m amarọ na ọ mụ na Dinwenụ Jesu Kristi nọ na ị na-ene onye anya ị na-afụ picture mmadụ mana o kwuo okwu ma o mee omume ị ma na amala chineke nọ n'ọlụ na chineke si n'aka onye nụnwa na ndụ ya wee na-abịakwute ndị nke ya ọ nya bụ ife fada bụ ọ nya bụ ife ụkọchukwu bụ anyị ga-enenye anya n'emume nke ichi fada n'emume nke ichi ụkọchukwu Jesu Kristi a na-akpọ the rite of ordination the different acts of the rite of the ordination anyị ga-enenye ya anya bụ obele maka na anyị kọwaba ya ọ ga-ewe oge mana asịrọ ozu ejuli ini si ekpochi na ofu okwu ezugoro onye mere gịnị onye maara ife anyị ga-achịkọta ya ya bụ ofe lọ alọ ama ezuela anyị nri a kọwaa nya anyị ga-aghọta ya ọ baala anyị ulu wetala anyị ngọzi nke izizi m chọrọ imetụ aka bụ imposition of hands ibido ịchịta aka naabọ bido n'isi onye afụ wee na-ekpe ekpere si ya imposition of hands site n'oge agba ochie luo n'oge nke ndị apọstụl oge ọbụna fa gbatịa aka fa wee kpekwasa ndị mmadụ ekpele bido fa aka n'isi a na-enwe mgbanwe na oge ndị apọstụl na-alụ ọrụ etu fa si eme ayọ ka mmụọ nsọ bịa bụ site na ibikwasị ndị mmadụ aka n'isi ekpezie ekpele onye a kunitezie maka n'ifi na oge afụ na ọ dị mkpa na chineke na-agwa fa na e nwere ife dị iche onye a kunitezie ọ na-asụ asụsụ dị iche iche na-eme omume gosi na e nwe mgbanwe na ndụ ya n'obodo samaria oge ndị apọstụl bikwasị ndị mmadụ aka n'isi mmụọ nsọ bịakwasị fa ozugbo ozigbo ozigbo echerọ eche ọ bụrụ ka fa na-alụzi ọgụ ozigbo ndị afụ ya bụ ife nya bụ emume na-egosi bụ akpọlụ m gị ewelu m gị kịta bido kịta gaba ị bụgolu nke m through the ordaining minister The Lord Jesus Christ himself imposes his hands on the candidate and takes him entirely as his own. Ndị Igbo na-asị aka bụ eze, aka bụ ike, aka bụ ọdụ, aka bụ uko, aka ka chineke ji alụ ọlụ onye chọọ ịkọ ugbo ọ aka ya ka ọ ga-eji sụọ afịfịa wee tụọ mkpụrụ onye chọọ ịlụ ụnọ ọ aka ya ka ọ ga-eji doo aja onye kapịnta alụọ nke ya wute aka onye mesin alụọ nke ya wute aka onye akịtekt ese nke ya wute aka onye injinia ese nke ya wute ofu gịnị ofu aka afụ oge aka chineke jidelu gị ịma na chineke aka chineke akpakọrọ ọ bụ na aka chineke akpali ife ọ pụta bụ n'isogori ebe gịnị na-abazi abụ ọbụna ojije welu mee gịnị na ife dị gị mma nke ọzọ na-esi bụ anointing of hands iwere ude nsọ nke krizim wee techasịa onye afụ n'aka kpekwasị ya ekpele dị ya aka anụ chineke ji alụ ọrụ aka anụ chineke nyere anyị ka anyị wee lụrụ ọrụ na-aga we become co-consecrators and co-creators with God, primarily through our own hands. Nya bụ aka nke gị ka Jesu na-eweluzi wee tee nya ude nsọ wee gọzie nya wee gbanwee nya ka iweluzie nya lụba ọlụ ebube ka iwelie lụbali ya ọlụ ọ ma-abụzi aka iji achọ ife nke ụwa grabbing and accumulating for yourself ọ aka iji ejere chineke ozi aka iji akpọrọ ndị nke ya na-akpọtara ya aka iji enye ndị nke ya ngọzi aka iji ebunie iko nsọ ibunie iko nsọ wee bunye chineke Jesu esi n'aka gị buru nya bụ iko nsọ bunye Chineke nya bụ aja nke enu obe e wee chụkọtakwu ya n'ọlta nya bụ aja a chụrụ mgbe Jesu chụrụ ya n'enu obe ulu ya na amala ya e wee dịlị na-aga wee lue isi njedebe nke ụwa maka ifi na holy orders is that sacrament instituted by Christ through which The salvation brought by Jesus Christ is perpetuated in mystery through his ministers till the end of time. Na ibulizi iko nsọ ọ bụrọzi gị na-ebuli Jesu ewegoro aka gị maka na ọ bụ Jesu Kristi bụkọdo ma onye na-achụ àjà na ife eji achụ àjà ma n'enu obe ma n'enu altar the consecrated hand brings people to God the consecrated hand blesses with the power of God

It is a sacred hand. Aka ị ga-eji na-agọzi ndị nke ya, ọ bụrọ aka ị ga-eji na-eme ife ọbụla bụ ife ọjọọ. Interrogations, ịjụ ajụjụ tupu echie mmadụ fada tupu echie mmadụ ụkọchukwu a na-ajụ ọtụtụ ajụjụ oge ụfọdụ a na-ajụ ajụjụ afụ i gerọ ntị i chee na ọ ka e mezuo iwu ife a na-ajụ na ife a na-aza adịka mkpa mana ị na-ege ntị a na-ajụ ya bụ ajụjụ ọ na-agbago na-agbago na-agbago a jụọ nke a ọ dịka ya sị okay ị dị nkwadobe ee ngwa a jụkwa nke eso ya ewelite aka ị za adị m nkwadobe ewelitekwa aka a ga-ewelitekite aka wee luzie na mgbe a sịrị ị dị nkwadobe iso kristi wee were onwe gị chụalụ chineke aja maka inye chineke otito maka mgbapụta nke ụmụnne gị na ụmụnna gị n'otito nke chineke i wee sị adị m nkwadobe site na amara nke Chukwu ife ọ pụta bụ na ị commitigo onwe gị nọdụ mma enwezi gịnị igbugo onwe you have killed yourself mgbe ị zara ajụjụ a ka ị wegoro mma tinye onwe gị n'onu o nwezi ife fọọnụ chineke emezie ka ife o mere abraham ọ napụ gị mma wee sị gị achọrọ m ka ị nwụọ kịta ị ya-adị ndụ mana ị ya na-arụziri m ọrụ ndụ ị dịzi kịta bụ nke m nke m nyere maka nke gị emego gịnị nke gị agafego mana ị sị na ị dị nkwadobe iji onwe gị chụọ aja soro Jesu chụọ aja maka mgbapụta nke ndị mmadụ nke gị endigo Chukwu wee sị ọ dị mma anarago m aja gị ma ị ya-anwụ anwụ ị ya-adị ndụ wee na-achụrụ m ya bụ aja ị wee dinezie a sign of submission a sign of total self pouring out a, a, a sign of ritual burial idinezi anị iji sị chineke o nwere ife fọzịịnụ werezie m mee gịnị mee ife masịrị gị e wee banye n'ịkpọku ndị nsọ litany of the saints oge a na-akpọkuzi ndị nsọ a ị bụrụgo onye nwụrụ anwụ ordinarily physically you have died dịka etu unu abraham si were mma ka ya gbuo Isaac n'ime obie o gbugo Isaac chineke nwe ya aka n'aka sị ya napụ ya mma egbuna onye nke a lezie nwa atụrụ na ebunu nọ ebe a gbue na kịta na m amago na ị na-atụ chineke egwu amago m na ị nwere okwukwe amago m na ị dị ready iwere ofu nwa m nyere gị na-adịrọ ịbụa wee chụọrọ m aja

etu unu ndị mgbe ochie si ewelu mmanya wee gafue n'anị sị ndị nna ya fa taa ọjị mmanya afụ a gafuu n'anị mmadụ ọ ka na-aṅụ ya ọ bụgoronụ nke ndị mmụọ i jegodu ka ị weta ya ị ma wetazi ya maka aja amịlokwu ya o nwere ka ị ya-emekata wepụtazia mmanya a ya bụ mgbe afụ ị dinezi anị ị sị chineke o nwezi ife fe ọnụ ewerugo m onwe m mee gịnị nye ya e wee kpọkube ndị nsọ ndị fee chineke ezigbo ofufe ndị nọ n'ala eze chineke wee kpọkube fa fa bịa na-ewere ife onye na-asarụkwa anya ụgwọ ọlụ ọ lụlụ o me gịnị ọ nalụ lee ndị mmadụ a na fa ka bụ mmadụ nkịtị mana fa ewelugo obi fa nye chineke yọtaranụ anyị chineke ka aja fa na-achụ taata kịta ka ọ bụrụ ife chineke ga-analụ unu malụ etu e si agwụ ya ukwe ọnụ biko soronụ anyị wee gwụ ya sonyenụ anyị n'ekpele ka aja nsọ ọnụnwa ka ọ bụrụ ife dị ile n'iru Chineke burunụ mkpụrụ obi ndị a kpọrụnụ fa ka fa banye n'otu unu n'otu ndị nsọ they enter a new constituency the constituency of God's own instruments God's own special messengers God's own angels and saints maka ifi ndị politics aghọta ife constituency ọ bụrụ na ị nọ na PDP a ma na ebe ị nọ i si ebe afụ wee jee ebe ọzọ fa ama nye gị ticket maka na i me walk over na akara mara onye Igbo ọgbakọ ome afa gị ya adịrị n'akwụkwọ tupu a chọbara gị ọrụ ọ bụrọ eziokwu A na-agwa ndị nsọ nọ n'eluigwe nwụsịgoro anwụ n'ụwa a ka fa debanye afa ndị a na constituency nke fa ka na fa na fa sozie na-alụ ọrụ nsọ nke ịyọtara ndị mmadụ amara nke ịyọtara ndị mmadụ ngọzi nke iburu ngọzi chineke si n'eluigwe budatara ya ụmụ ya nọ n'ụwa na onye eso ndị a esogoro unu fa esonyego n'otu unu n'agbanyeghị na fa ka dị ndụ n'ụwa a maka na ọ ka fa wee jezuo ozi chineke chọ ka fa jezue tupu fa anatabazia na fa na-anataziba na-anata a sị ndị nsọ ọ na-elute na-elute ya na-asị bịanụ ndị dị ngọzi nke gịnị nke nna m maka na o tegolo ife ahụ o tego fa banye n'otu a na ọ ka fa narụzia okpu eze nke chineke nna mere gịnị kwe fa na nkwa ma pọl dị asọ sị na ọ bụrọkwa sọ fanwa na ọ bụ unu niile nọ ebe a mana onye kwe sonye ọ nalụ ngọzi mgbe afụ a na-akpọku ndị nsọ ọ bụrụ na ị nwere anya ị ga-afụ mmụọ ị ga-ama na ife agbanwego maka na ndị nsọ afụ ga-agbadata n'ụnọ nsọ a wee sonye n'ekpele amala chineke the cloud of glory the peace of god the silence of god His favor, His strength, and power of love will come down to envelop His children and consecrate them to His service. Wee gbanwee fa, fichaa fa ka akwa asụrụ asụ. Ma ịgbatịzie anya na mmiri adịrọzi ya. Mana idesizie anya ọkụ ayọn ọ bụlụ akwa ọfụụ.

wee gbanwee fa ka fa bụrụ ndị eji chụrụ ya aja ọ na-anarụ na ndị ndụ fa ga-abụzi aja bido kịta lue mgbe fa ga-anwụzi wee banye n'otu edenyegori afa fa ka ndụ fa na-enye chineke otito na-eweta ndị mmadụ ngọzi ka ebe ọbụla fa nọ ka fa nye a witness of love justice and divine presence e kpegidezie ekpele a kpesie site na ekpele a na ibikwasị aka n'isi na mmanụ krizim a ga-ete fa n'aka wee consecrate aka fa chineke wee gbanwee fa they are configured to Christ fa kulitezie after the prayer ọ bụrụ nke a Paul dị asọ sị it's no longer I who live but Christ who lives in me o welitezie aka gọzie ọ bụrọ nya nwa na-agọzi ọ chineke nọ n'ọlụ ọ jesu na-agọzi gị o welite aka sị ego te absolvo i forgive you ọ bụrọ nya nwa na-agbaghalụ gị njọ ọ sọ chineke nwere ike ịgbagha njọ mana chineke enyego ya ikike to forgive you in the name of christ and i gee ntị n'ekpele ọ ga-asị site n'ike nke mmụọ nsọ n'afa ụka na site n'ike nke Dinwenụ Jesu Kristi nyelụ m ka m na-alụ ọrụ n'afa ya ana m atọrapụ gị na-agbaghalụ njọ gị n'afa nna na nwa na gịnị na mmụọ nsọ ị bụlụ onye Chineke wụchago agbaghalụ njọ ife ọbụla ọ gọzi agọzigo ya nke ọbụla ọ sị mba o, cheenụ ka anyị chee nye chee ị ma na ife afụ ka kwụ ebe ọ kwụ ụka kwuru sị n'oge mgbanwe a dịsị the person is configured to the person of Christ so that they can now act in the name and person of Christ in persona Christi who is the head of the church in persona Christi Capitis. Onye afụ ga-ebidozi na-exercise na-alụ ọlụ with ike nke Chineke. He will be able to exercise sacra potestas, sacred powers, sacred powers. sacred powers so that ike nke o ji alụ ọlụ bụ ike chukwu amala o ji alụ ọlụ bụ amala chineke ngozi ọ na-enye bụ nke chineke ọ bụrọ nke ya ya bụ na ya bụ onye na-agazinụ ọ bụrọzi nyanwa na-aga ọ ka dị ka James ma John ma Andrew mana ọọzi Jesu Kristi nọ n'ime na-alụ ọlụ ọ nya bụ ife fada bụ ọ bụrụ na i lezi anya ka e mesịrị nke a e wee banye promise of obedience e wee jụọ ya nya bụ bishọp ị ga na-alụzi ọlụ a bụrụ one man republic ka ị ga-eso ndị apọstụl maka na n- nkụzi Jesu n'ike ya ọ bụ ndị apọstụl ka o nyere ya n'olili ikpeazụ nke Jesu na ndị ụmụazụ ya lili the last supper anyị na-akpọzi ya the Paschal feast ka e ligide olili a wee lue mgbe a ga-ewetazi nwa atụrụ wee gbue maka na olili a na-eli every year iji mee ncheta nzọpụta Chineke zọpụtalụ ụmụ Israel n'aka ndị ijipt mgbe o luzi oge na a ga-egbu nwa atụrụ as part of olili a na emume a jesu kristi ewetazi atụrụ o weta achịcha gọzie nyawa nye ndị ụmụazụ ya sị fa nke a bụ gịnị nke a bụ arụ m nke e ga-edunye n'ọnwụ maka gịnị maka unu o weta mmanya gọzie sị fa nke a bụ gịnị nke a bụ ọbara m nke a ga-agbalụ unu na imerime mmadụ maka gịnị mgbaghalụ nke njọ o wee sị fa na-emenụ nke a na gịnị na ncheta nke m ọ bụ ife afụ ọ ga-eme echi bụ Good Friday ka o mere na Holy Thursday ritually wee mesie ya wee nye fa ikike ka fa na-emezi ya na ncheta nke ya wee ruo isi njedebe nke ụwa oge afụ ka o chiri fa fada oge afụ ka o chiri fa ụkọchukwu ndị apọstụl afụ wee chie ndị sotere fa site n'ibikwasị fa aka na ikpekwasị fa ekpere sie fanwa chie ndị ọzọ ndị afụ chie ndị ọzọ o si n'aka fere aka wee mee gịnị wee luo anyị aka e wee jụọ gị ike a i si n'aka ndị apọstụl nata ị ga-eso ndị apọstụl na-alụ ọlụ a ka ị ga-alụwazi nke gị ị sị ekwe m nkwa bishop asị do you promise me and my successors obedience ị sị na i kwe nkwa ọ sị ka chineke onye bidoro ọlụ a n'ime gị ka o mee gịnị ka ọ lụọ ya n'isi maka na mgbe i jee lụba nke gị mgbe ị nọkatazi jee na-eme abarakataba na confuse ndị mmadụ na-alafu fa na-emefu fa uche n'ebe Chineke nọ ị ma na ikpe ọmụma nke gị na ọ ga-aka nke ndị ọzọ onye ị fụ a na-agba egwu o sozi na line o jee n'ime ndị na-ekiri egwu jee na-ama fa ụla na-agba fa ọkpa onye afụ ọ ka so agba egwu o sozi ọ maka ndị na-abụ mgbe fa sa ọfa onye lụọ ofu ọmarịcha ụnọ ọ gwa gị na ya bụ angel bụrụ prọfet bụrụ mesenja bụrụ afa niine isi ụtọ ụwa bụrụ vishọnarị and so on uche gị dịkwa ya uche gị mee gịnị dị ya Ijiji na-enwero ndụmọdụ na-eso ozu eme gịnị ya bụ ofu n'ime ọlụ ife e ji alụ ọlụ a bụ isonye ndị apọstụl na-erube isi ka ụkwụ mmụọ na-adanye n'ịgba ị na-alụ ya etu Chineke si dunye maka na jesu nyelu pita ike ya na ụmụnne ya ndị apọstụl gwa fa etu fa esi na-alụ ọlụ a na nke fa gụnye na-emego gịnị agụnyego ya. nke fa rapụrụ na-emego gịnị arapụrụgo ya. nọ ebe fa doro iru ka ụzọ mee gịnị ka ụzọ dị ịrapụ na fa jee ebe ọzọ ịgharị ịsafụ ọzọzi bụ kedu etu fa ga-esi na-alụ ọlụ a ọ bụrọ na ekpesịa ekpere niile a chineke ewee welụ fa gbanwee ma bụzia Jesu Kristi or once and for all act unu gee ntị na ekpere anyị ekpe a ga-asị are you ready to sacrifice yourself daily daily to follow Christ and sacrifice yourself for the salvation of your brothers and sisters and the prayer says ị ga-adị nkwadobe iji onwe gị chụọ aja wee soro kristi kwa ụbọsị kwa ụbọsị welu onwe gị na-achụ chineke aja maka ọdịmma nke ndị nke ya so it's an ongoing sacrifice paul just calls it a living sacrifice ọ bụrọ ife ị ga-eme tata echizi i medebe kedu ife ga-enyelu gị aka iji mee ya ka anyị kpọ bonding bonding bonding with our Lord Jesus Christ oge Mozis gbagosịa n'elu ugwu gbadata ụmụ Izrel na-eche ya ka o jee fụ Chukwu nwa o jebe ịfụ n'enu ugwu onye nezie ya anya ọ gbachie azụ zoo n'azụ onye ọzọ sị ya ị fụkwa ife m na-eme gịnị ife m na-afụ iru moses na-achasị dịka anwụ na-amụke na-achawapụ dịka ọnwa dịka anyanwụ na-achawa achawa onye ọbụna na-ekpudozi iru n'anị mgbe o ji ejekwasị fa yọọ nya sị gwa ndị ikenye ga-agbakenye izu moses welunụ ịchafụ kpuchie iru gị na ọ na-eyi anyị akpata oyi ọ na-anwụ anyị izize ị gwakwazina anyị i zizina anyị ife nwa chukwu zi ị bịa zie erọn ka o mee gịnị ka ọ gwa anyị anyị eme nwụọ

with Christ to whom you have been configured. Cardinal Arinze, in his letter to the priest, mgbe o chi father 50 years. O wee kpegide ekpele kpegide ekpele kpezie sị ka adekene ife nya chepụta na iri arọ ise nụwa. O wee sị onye chọọ ka ikuku na-ebunalị ya n'ọlụ a, ọ ga-afụ Jesu n'anya. ọ ga na-agụ akwụkwọ nsọ ọ ga-afụ ozi si n'akwụkwọ nsọ ọ ga-afụ ya n'anya na-ebi ndụ dị na ya ọ ga-afụ ụka n'anya ọ ga-afụ nne anyị dị asọ n'anya filie Mariae nunquam peribit a child of Mary never perishes ị ga na-ekpe chapleti gị kwa ụbọsị ị ga na-akpọku nne anyị dị asọ ka ọ bụrụ nne gị ka ọ na-ayọtara gị amala ị ga-afụ ụka n'anya na-eme ife ụka kwuru ị ga-afụ Jesu Kristi n'anya na-eso nzọụkwụ ya Jesu gwa ndị apọstụl I now call you friends you are no more servants enyi bụ ezigbo enyi na-eme ka enyi ya o nwee ife jikọ ọfa friends are people of like minds and like interest when you love christ you will imitate his virtues his virtue of humility he was poor

i weruzie ekpere wee na-esie chineke a na-alụ nke fọnụ maka ifi na ike mmadụ ezuro ike chukwu zuru ife niile nothing is impossible with god enyi na-adị eje afụ enyi ya bee sọsọ ife dị ya mkpa ị ma na onye afụ bụ a gold digger an utilitarian onye ulu ife dịrị anya ife ọ fụrụ anya na be gị ị ma na ọ bịa ịyọlụ gị ego ma ụgwọ akwụkwọ ụmụ ya ma ọ na arụ adịrọ nwunye ya ma ọ na arụ adịrọ mama ya ma ọ na ego ji azụ ọcha agbadago nnaa o nwezikwa ife mmadụ na-eme kịta anyị nọsịkwa nkịtị isi aka ekwu ma ọ sị hei taya emekwa mmadụ nọsịkwa nkịtị o o nwezikwa ife dị na shedi mgbe i buru ego nye ya ka o nwe ife dị na shedi ya ị ya-afụzi ya o mee gịnị ọ naa ya bụ a priest should be visiting the blessed sacrament daily he should be a man of prayer ọ bụrụ sọ mgbe ife dịrị mkpa i je na blessed sacrament larụ mewe vigil chineke lụọ ọrụ ebube gboolu gị mkpa afụ ị naa a man of prayer. In that way, you bond with the Lord. Ị na-emezi omume ịfụnanya nke Dinwenụ anyị Jesu Kristi ana-apụta na ndụ gị. Umeanị nke Dinwenụ anyị Jesu Kristi ana-apụta na ndụ gị. Justice, ikpe nkwụmọtọ, onye gị na ya mekọ ife ga na-enwe aṅụrị. Ebe a kpọọ gị ka i kpee ikpe, ọ sị ya bụrụ na enyi gị nwoke kpọọ gị ikpe ikpe n'ezinụlọ ọ bụrụ na ọ nya ka ikpe ma ị sị na ebe nụnwa ị metakwa ya ọ bụ na nwunye ya ka ikpe ma ị pụta ị sị nwaanyị ebe a ka ị na-emetakwa ya nwoke ebe a ka ị na-emetara ya ndị nwa ebe a ka ị metara ya ndị nwa ebe a ka ị metara ya ndị obodo unu akpọọ gị na katakata na-ada na a na-ese okwu ka ị bịa dozie ọ bụrọ ị bịa ị na-adịnyelu ndị m ị mago nfu ndị ga-ekwe gị n'aka ọfụma ma ọ bụrụ na e mesie ife a kama na ị pụta ị mala eziokwu i mee gịnị i kwue na eziokwu bụ gịnị ndụ ebe ọ bụna ọchịchịrị gbaa a kpọba gị maka na ị bata ife adị ebe ọ bụna aghụghọ na eriri dị a kpọba gị na-ebeku gị maka na a ma na ị bata ife adị eziokwu emee gịnị apụta When you are doing this, you will bond with Christ. And truly, you can say with St. Paul, It's no longer I who live, but Christ who lives in me. Kedu maka ndị nne, ndị nna, ndị ụmụnne, ndị ikwu na ibe, kedu ebe anyị si bata ya? O nwere ebe Jesu kwukatara okwu Pita wee sị ya okwu Chukwu ga-amakakwanụ etu o si amabuli kama na achọrọ m ịjụ gị, what about us keduzi ife anyị keta ị sị na ndị is more difficult e- easier for the camel to go through the eye of the needle than for the rich man to enter the kingdom of heaven anyị nwa na-adịrọzi rich ọ bụrụ na ndị ọgaranya abanyerọ ka o nwezikwa nke ogbenye yi ya ya abanye What about us who have left everything to follow you? You can ask me, what about us? ụmụnne fada ụmụnne ya ikwu na ibe ya ndị enyi ya ndị ụmụ ya maka fada na-amụ ụmụ na-abụrọ ụmụ nke anụ arụ ndị ji maka ya gbasobe Jesu ndị si n'aka ya malụ chineke ndị na-akpọku ya na mkpa what about us ke maka nne fada na nna fada o nwere fada si obodo oyibo nata ofu nwanne fada wee sị hey fada nwekwa ife ime- i nwetaala ya ọ sị ya ee na m achọba afụ ada akọ na akpa dibịa ọ sị ya nyenụ anyị ife achị obodo oyibo ọ manye aka na akpa were ọmalịcha chaplet bụ sọ mma wee nye ọ sị ya hey fada jidekwa nnọọ ị na-eme ka nwanne m nwoke be m niile a bụ chaplet chaplet be m niile a oge ọbụla nwanne m nwoke nata o nye chaplet mgbe ọbụla ọ nweta ọ chaplet ka m ya eme gịnị ka m ya eri nwanne fada na-ajụ fada ọzọ ọ chaplet ka m ya eme gịnị ka m ya eri onye nwee ilu chaplet kedu onye ya eri chaplet ke ife ịchọ ka fada nye yi ọ ka o tikpọ ụnọ ụka o nye yi risi blọk ka ọ nwee ego ndị mmadụ tụta na onyinye chineke ka o buru eme gịnị bunye yi ka o nwee moto ndị ụka gotara ya atụkọsịa kọbọ kọbọ kọbọ kọbọ wee gota ọmalịcha moto nye fada ka o wee na-alụ ọ nya bunyezie yi kedu ife ịchọ ka fada mee gịnị meele yi sịnụ ya fada gọzie m na ị gọzie m ngọzi chineke bata na ife ya eme gịnị ife ya adịlụ m mma kedu ife nyị chineke omume mgbe chineke gwalụ solomon yọọ m ife dị gị mkpa ka m meere yi ọ sị ya nna anyị ukwu nye m wisdom m ya eji lụọrụ gị ọrụ chineke sị ya ebe ị na-ayọrọ ndụ ndị ilo gị ma ị yọrọ akụ na ụba maka onwe gị kama na amamife ị ya eji lụọ ọrụ lụọ chineke ọrụ aga m enye yi ya mana aga m eji ife ndị ọzọ niile dị mma wee mee gịnị wee kwọọlụ gị aka sịnụ fada gọzie m ị na-ekpe ekpere i bulite iko nsọ tinye m n'ime ya ife m ji ekwu ife a kịta bụ na ndị be anyị na-edufie fada ụzọ fada nye m fada nye m fada nye m ụfọdụ ndị fada abụzi alụ ego ka fa na-achụ ọ chụta ego wee naalụ ndị be fa ma ndị enyi ya ndị mmadụ a na-atamu ụka na-enwe mpịtọ mbọsị mmadụ je be fada ka ọnwụ nọdụ mma enwezi gịnị ji ya ọ na-alụzi ọrụ fada chineke weta ego o ya enye ya chineke weta akụnụba o ya enye ya o nwe ndị na-echi fada papa ya ma nne ya ụmụnne niile eje ebe fada biru ife na ọ na-emekwa onye afọ ezinụlọ na-eje ebe fada biru ife na ọ na-emekwa ezinụlọ afọ

and relations onye ọbụla onye pasa kọleji o dekwa fada onye pasa yunivesiti o dekwa fada onye gụsịa akwụkwọ sị fada na enwezikwa ọrụ ọ fada na-enye ọrụ ife ị chọ ka o mee mana ị sịrị ya fada na-elota m n'ekpele ọ bụrụ na i kpee ekpere chineke gọzie m ife ga-eme gịnị ga-adịrị m mma anyị na-ekpe ekpere n'isi ụmụnne anyị ka chineke mee ka amala ya na-abawanye na ndụ fa mbọsị ndụ fa niile ka o jiri fa na-alụ ọrụ ebube onye kwudo fa ka ọ ma na o kwudogo amara chineke onye kwudo fa ka o kwudo ngọzi chineke fa senie aka kpọọ chineke ka ọ wetaba amara wetaba ngọzi na-ayọkwa n'isi unu ka unu na-akwado ndị fada ọ bụrụ ego i nwekwa ego nye ọ dị mma na-ekpelu fa ekpele ka fa na-alụ ọrụ ọfụma mgbe ị na-ekpelu fa ekpele chineke ga na-eme gịnị ga na-agọzi gị ekpele m n'isi unu niile bụ ka chineke gọzie unu gọzikwa ndị fada anyị a site n'ọlụ fa ka ọ gọzie ezinụlọ na ikwu na ibe ebe fa si pụta site na kristi dinwenụ anyị udo dịrị unu